Wawa azifumu, wawa azifumu. Eh, ndikungobweratu ndi nkhani za ma pastor atu eti. Week ino ndalandira zambiri zokhudzana ndi ma pastor. Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi pastor awa. Koma ndisanayankhule, ndikufuna muonere video iyi. Kumapeto kwake ndiyankhula. Chonde azifumu, taonerani video imeneyi. Koma ndisanapange play video yi, ndikuuzeni zimene zikuchitika umu. Awawa ndi a pastor akumenyana ndi anthu amutchalitchi mwawo tingoti anthuwa akuwamenya a pastor akuwathamangisa akuti achoke nde taonerani akuluakulu.

Precious! They want the precious, oh! They want the precious! They want the precious! Come is my FM, get your phone now! Get your phone! ya nkhani yonse ili motere pastawa ku ofesi kwawo kunapezeka ufa nde anthu ataona ufa uja amanena kuti apastawa akugwiritsa ntchito ufiti pa tchalitchi pawo nde akuluakulu a mpingowo adakasumira ku polisi a pastor aja kuti pastor wathu akupanga za ufiti pa church pathu nde atapanga petition ija anabwera kuzapasira a pastor a pastor atayiwerenga petition ija anakamba zambirimbiri zinthu zoti even a pastor awo zina sanapangeko ndi zaka zawo A pastor anatenga ufa uja sunday limeneli kulowa mu church muja nde amayankhula kuti talandila petition yochoka ku police ati ifeyo tikupanga za ufiti pa tchalitchi pano akuti chifukwa cha ufawu anthu ena ake anabwera ku office anapeza ufawu tsono ufawu even a pastor wo sakuziwa zoti wapezeka bwanji fa ufawu si wawo akuluakulu wina aliyense amene wasiya ufawuwu mulungu amuone nde anayamba kutembelera anthu Anthunso amene munapita ku police kukasuma mulungu akuoneni mwapaderadera nde amayankhula zambirimbiri ndeno panalinso cleaner munthu amene amaklina mu tchalitchi muja atamva izi anatutumuka ah zikukhala bwanji mai aja anayankha kuti nkhani ili pano ndi ya ufa kenako cleaner uja ananenanso kuti ah kodi ufa umenewo ku office ko ndinaubweretsa ndine ndinaupeza ku choir stand nde ndinautenga ndinakausiya ku office kwa abusa Ndiye kuofesi kuja mwana wanga amasewerako. Ndiye akusewera, mwana uja anaphwethula ufa uja, ndiye unatayika. Ndiye ineyo sindinakiline, ifeyo sitikudziwa kuti n'chifukwa chani kilinayo sanakiline ufa umenewo. Ndiye kenakono m'pamene amabwera anthu aja kuupeza ufa uja, ndi pamene amanena zoti abusa akupanga za ufiti izi ndi izi, ndi zimene zinachitika. Ndatalandira petition-yi ndi pamene akazi abusawa anapita pa guwa ndikumakakamba zimenezi. Ndatamaliza kukamba zimene zija anapita ku headquarters ya Assemblies of God kukasumanso nawo kuti zimene zikuchitika ku tchalitchi kwathuku ndi izi izi izi. Nde amadikira yankho kuti awaitanenso akuluakulu ena ndi ena a mu mpingo muja akhale pansi akambirane. Nde akudikira chonchija, Malo mobwera yankho anabwera ndi a Royal Rangers. A Royal Rangers aja anauza abusa kuti leroli mukusamuka pa mpingo pano. Kenakono abusa aja anali odabwa, aa ndosamuka? Chikuchitika ndi chiyani? Anauza zokuti leroli muyenera munyamule katundu wanu muzipita. Akuthamangitsani. Ndiye mbusa uja amakana, aa sindingangochoka choncho, ndakhala pamalo pano kwa zaka 40. Ana anga onsewa abadwira pano. Ngati kuli kundithamangitsa, simungandithamangitse chonchi. Nzosatheka zimenezo. Moreover ndikudikira yankho lochoka ku hedikotazi kuti nkhaniyi tiikambe ndiye simungangobwera nkundithamangitsa muchokepo. Zimenezo sizitheka ndi anayamba kulimbana mpakana kuyamba kumenyana. Ndi zimene zikuchitika muvidiyomu. Ndi akuluakulu. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ndifunse funso. Mmene mwaonera nkhaniyi, anthu a mpingowa. apanga zolondola? Mutakhala inuyo abusa kapena mutakhala inuyo a mpingowa, mungatsate njira imeneyi kumthamangitsa busa wanu chonchi? Akuluakulu tandiyankheni ku comment section tidziwe kuti zimene apanga anthu a mpingowa ndi zolondola kapena ayi.